furkan kɔrɔ ye tiɲɛ ni nkalon farala ka bɔ ɲɔgɔn na don min na ala ye silamɛya kɔrɔta ka kafiriya majigin o kɛra don min na o ye baduru ye o tuma na o b'a jira k'a fɔ baduru donba don ala subahana wa taala bolo o tɛmɛnen kɔfɛ k'ale de ye don ye don min aazallahu lisilama wa ahla wa azalla shirka wa ahla ala ye silamɛw kɔrɔta don min ka kafiriw majigin o de ye baduru don ye o b'a jira k'a fɔ donba don silamɛya kɔnɔna la ale de ye don ye fana don min sababuya la diɲɛ bɛɛ siranna silamɛw ɲɛ k'a daminɛ kabiri baduru kɛlɛ la fo ka n'a bila bi la silamɛya siranɲɛ min donna kafiriw dusukun na hali bi a b'u dusukun na ala ye se di silamɛw ma siranɲɛ min donna kafiriw dusukun na ka ɲɛsin silamɛya ma hali bi a b'u dusukun na ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔna la suratul hashiri la a ko la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min allah a ko silamɛw kafiriw bɛ siran aw ɲɛ ka tɛmɛ ala kan dɛ u bɛ siran aw ɲɛ ka tɛmɛ ala kan ɔ o siranɲɛ dɔ bɛn'a fɔ o tun ye ala kira tile hali bi hali bi kafiri bɛ siran silamɛya ɲɛ o de y'a to tɔgɔlankolon caman dara a la o de y'a to diɲɛ diinɛ bɛɛ min bɛ ka kɛlɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye silamɛya ye ɔ n'i kɛtɔ ye ka fɛn min kɛlɛ i bɛ siran o de ɲɛ o sinon n'i tɛ siran min ɲɛ mun b'o i bɛ i bɛ mun k'o la o tuma la silamɛya ale siranɲɛ silamɛya ye fanga sɔrɔ o kɛra sababu ye k'a siranɲɛ bila kafiriw bɛɛ dusukun na ɔ ni kɛlɛba in mun b'a to k'a fɔ don barikama don tuguni ala subahana wa taala a ye kuranɛ suran dɔ jigin ni kɛlɛ in kama ka kɛlɛ in kuma caman fɔ a kɔnɔna la aw yɛrɛ fɛ o bɛ se ka kɛ kuranɛ suran jumɛn ye kɔmi aw ye kuranɛ kalannaw ye kuranɛ suran jumɛn jiginna min bɛ kuma baduru kan kosɛbɛ ni min y'o dɔn an bɛ se ka kado dɔ di o ma ayi se yɛrɛ kɔni tɛ aa kuranɛ suran jumɛn kumana baduru kan kosɛbɛ suratu ali imrana tɛ dɛ o ye uhud ni baduru de don ɲɔgɔn mɛ ali imrana bɛ kuma uhud de kan kosɛbɛ bi tafsil a b'i da maga baduru la dɔrɔn ka tɛmɛ mɛ ale b'a ta fanba bɛɛ kɛ uhudu kɛlɛ kan o ye deuxième bataille de mɛ min ye eh, baduru ye suran dɔ jiginna baduru kama ka baduru walanwala k'a kuma fɔ k'a fɔ k'a fɔ o b'a yira ko ni fɛn min ka bon ala bolo y'a dɔn a bɛ suran kɔni jigin o de kama ah, jɔni b'o suran fɔ an ye

donc an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma sisan n'an ye nin faamu eh, walada sigida fɔlɔ an bɛ t'o la o ye jumɛn ye o ye min ye baduru yɛrɛ ye baduru a kɛra waati jumɛn a kɛra yɔrɔ min na n'o tɔgɔ ye ko baduru baduru in yɛrɛ ye mun fɛn ye kɛlɛ tɔgɔ dala ko baduru baduru ye mun fɛn ye an kan k'o dɔn y'a dɔn an y'a fɔ aw ye ni k'i bɛ kuma kɛlɛ kɛ wagati kan kɛlɛ in kɛra ala kira ka hijira san filanan deuxième année de l'hégire ka bɛn sunkalo tile tan ani wolonfila ma ka bɛn jumadonya ma ka bɛn jumadonya ma ni k'i b'a jate kɛ tubabu kalo la k'a bɛnna marisi kalo tile tan ni saba le 13 mars 624 ka bɛn nabila isa ka bangini ma marisi kalo tile tan ni saba nabila isa ka bangini san kɛmɛ wɔɔrɔ ani san mugan ani naani nin kɛlɛ in a kɛra silamɛw ni kafiriw de ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam kafiriw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ abu jahal a bɛ fɔ min ma ko amru bun hisham kɛlɛ tɔgɔ dala ko badr min y'a to kɛlɛ tɔgɔ dala ko badr kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ de ye baduru ye yɔrɔ in ye yɔrɔ ye a bɛ makan ani madinɛ furancɛ la mais yɔrɔ in ye wo folon kɔnɔna dɔ de ye kɔlɔn dɔ de bɛ yen kɔlɔn caman de bɛ yen o kɔlɔn ninnu de bɛ wele ko baduru yɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ ye ko baduru walasa i k'a faamu kɛlɛ ninnu bɛɛ tɔgɔ bɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ kɛ a bɛ kɛ yɔrɔ min a tɔgɔ bɛ da yen de la n'i ye uhudu kɛlɛ lajɛ a kɛra uhudu kulu de la min filɛ madina bon o de y'a to a tɔgɔ dara ko uhud bon nin fana tɔgɔ dara ko baduru ka d'a kan kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ de ye baduru ye bon baduru in yɛrɛ ye kɔlɔn dɔw de ye kɔlɔn caman de bɛ yɔrɔ in na o tuma la o de y'a to kɛlɛ tɔgɔ dara ko baduru n'an bɔra yen foyi tɛ kɛ ni sababu t'a la baduru kɛla sababu jumɛn kama mun de y'a to baduru kɛlɛ kɛla mɔgɔw kɔni tɛ wuli ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ka kɛlɛ kɛ fo o bɛ se ka kɛ kun dɔ de b'a la kun min b'a la k'a fɔ surunya la k'a surunya i k'a faamu aw b'a dɔn arasulu sallallahu alaihi wasallam a ka cidenya kɛra dugu fila la a cira makan a ye san tan ani saba kɛ magan kɔnɔ o san tan ni saba a y'a bɛɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ degun tɔɔrɔ fɛn caman dara a kan ka da a ka sahabaw kan fo ka taa se ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ ala kira yɛrɛ faga pewu o kɛlen ala ye ci d'a ma a ka hijira kɛ ka na madina a ka magan bila pewu baara tɛ ɲɛ magan bilen baara ka yɛlɛmɛ ka na madina silamɛya mago b'a la ka eta isilamiki sigi ka guvɛrɛnɛman isilamiki sigi ka fɛn caman labɛn o tɛ se ka kɛ makan bilen baara ka yɛlɛmɛ ka na madina sani ala kira ka na sala alayihi wa salamu a y'a ka sahabaw yamaruya u bɛɛ ka na madina sahaba bɛɛ bilala ɲɛ fo mɔgɔ damadɔ o kɛlen kira muhamadu sala alayihi wa salam a yɛrɛ fana ni seyidina bɔkari wulila u nana madina u nalen kɔ silamɛw ka nafolo minnu b'u ka so kɔnɔ makan makankaw donna ka silamɛw ka daw kari k'a nafolo bɛɛ cɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'u ka sokɔnɔminɛnw bɛɛ bɔ u sɔrɔla k'o nafolo fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ka jagokɛ sɛtɛba dɔ labɛn ka abu sufiyana bila o ɲɛfɛ o ka taa ka taa feere kɛ shami jamana la ka tila ka marisandisi dɔw san yen silamɛw ka nafolo don arasulu salalahu alayihi wa salamu k'a to makan ala tun ma yamaruya d'a ma k'a fɔ k'a ka kɛlɛ kɛ nka tuma min na n'a nana madina Allahu subahana wa ta'ala a ye kuranɛ aya jigin ala kira kan nɛɛma ni kisi b'a ma k'a jira a la k'a fɔ diɲɛ dilen don a ma kafiriw a bɛ se k'u kɛlɛ a bɛ se k'a yɛrɛ defan ani u cɛ o kɛlen tuma min ala kira y'a mɛn k'u bɛ ka na ni sɛtɛ ye Bon a ko silamɛw ma a bɛ bɔ an bɛ taa ka taa an ka nafolo minɛ nafolo y'an de ta ye an bɛ taa an bɛ taa an ka nafolo minɛ an bɛ segin kuma caman tɛ an fɛ kɛlɛ belebeleba tɛ k'a bɛɛ labɛn ni minnu labɛnnen bɛ dɔrɔn olu ka bɔ ne alakira nɔ n m'a wajibiya mɔgɔ kan k'a fɔ diyagoya f'i ka bɔ k'a jira i la ko nin tun tɛ kɛlɛ yɛrɛ ye kuwa ni min labɛnna dɔrɔn o ka bɔ n nɔfɛ o yɔrɔ bɛɛ maa kɛmɛ saba ni mɔgɔ tan saba olu labɛnna ka bɔ ala kira nɔfɛ sala alayihi wa salam cikan ma taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ bilen kira n'u bɔra an balimaw abu sufiyan mɔgɔ don a ka kekun arabu fɛ makan kɔnɔ abu sufiyan amuru bun as abu musa alasari n'i bɛ mɔgɔ kekunma ɲini ninnu don ko tɛ kɛ ka bal'u la abu sufiyan a ye ko in sɛgɛsɛgɛ a nana bɔ a kala ma ko ala kira bɛ fɛ ka na sira da ale ɲɛ o kɛlen a ye baara fila kɛ baara fɔlɔ ye min ye a ye mɔgɔ dɔ labɛn o yɔrɔ bɛɛ min tɔgɔ ye ko dɔmudɔmul gifari a ko e bɛ boli i bɛ so teliman dɔ ta sisan i bɛ taa e bɛ t'a fɔ makankaw ye k'u k'u ka kɛlɛkɛdenw labɔ joona ka na ko ala kira bɛna sira da u ka wari ɲɛ k'a minɛ dɔmudɔmu ye so ta o yɔrɔ bɛɛ ale bɔra ale taara a taara ka taa don makan kɔnɔ a bɛ don makan tuma min a yɛrɛ y'a a yɛrɛ y'a bolo don a ka fini la k'a k'a ka fini fara a ka so k'o yɔrɔ dɔw tigɛ o joli bɛ ka suuru a y'i bolo d'a kun ka kule ka don makan kɔnɔ ka karew bɛɛ munumunu a bɛ ka kule a tɛ ka fɛn fɔ fɔlɔ y'a dɔn n'o kɛra o ye ko o ye baara wulilen dɛ aa o de la u b'a fɔ o yɔrɔ la dɔnnibagaw b'a fɔ o la ko c'est-à-dire média média nafa ka bon kosɛbɛ quoi ka information pase a nafa ka bon y'a ye a taara ka makan bɛɛ munumunu ni kulekan ye so joginnen don ale yɛrɛ ka finiw faralen don bɛɛ nana jɛrɛ aa ko balaw bɛ yen dɛ ko n'aw ma bɔ ko ala kira ye sira d'a ka nafolo ɲɛ a y'a bɛɛ minɛ ale kɔni ko k'a bɛɛ minɛna ka ban yɛrɛ o kɛlen cɛ ba kelen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ye cɛ ba kelen o yɔrɔnin bɛɛ olu ye sira minɛ abu sufiyan a y'a hakili labaara fo k'a dɔn ala kira n'a ka mɔgɔw jɔlen don yɔrɔ jumɛn cɔyi k'ale kɔnɔ a kɛlen k'o dɔn a ye duguma sira ta ka ala kira deviye n'a ka sɛtɛ ye ala kira jɔlen bɛ sanfɛ a ye duguma sira ta ka ala kira deviye ka munumunu ka taa bɔ ala kira kɔfɛ kira n'a ka mɔgɔw m'a ye ale taara ale taara makan